Takulandirani pano pa Lahiri K TV kuchimake kwa nkhani ndi mapologalamu osiyana siyana chomwe tingakupempheni tapangani like, share komanso subscribe pano pa Lahiri K TV kuchimake kwa nkhani ndi mapologalamu osiyana siyana kunena chilungamo dpp ndi chipani chokhacho chimaganizira a Malawi osati chipani cha Malawi Congress Party cholimbikisa anyamata azikwanje. Pamene ndikunena panotu dpp yayamba kubweretsa chimanga chochuluka zedi. Takhalani phee muonere mu video mu. kuti zipangidwe air. Zipangidwe air mpakana pena padafunsidwa mafunso amenewo? Palibe inu pamene munanena kuti black box, black box tayipeza. Ndikuti inuyo.
Iya ndikufunsani inuyo. Zimenezo ndiye kuti simuzipeza. Okay. Ndikunenayo ndine. Koma nanga si. A former minister akalewatu akukana kunena kuti sanayankhule pa Times kunena kuti black box ayisunga. ndipo azitchalenja kunena kuti zizabwezedwe zonsezija tizaone kunena kuti kodi anayankhuladi ndi amalawi zonsezija zilipo and azisunga koma wina alowadi kundende izi kuli mnyamata wa mcp kuyankhulatu kunyoza akuti a wailesi bwanji amakhala busy kufunsa mafunso opepera ngati amenewa chifukwa chani norman chisale akutuma anthu kuti azimanga anyamata azikwanje takhani pompo kuti mumvere. Kodi muzichite kafukufuku wa mtundu wanji? I think inunso amene ndi amawayilesi inu, you are also very stupid. inuyo amawailesi inuyo you are also very stupid mumapanga zinthu mumapanga investigate zinthu zosadziwika bwinobwino hmm? inuyo mu- muti mukaona adpp simukuwadziwa hmm? adpp simukuwadziwa ni mbulitu zokhazokha izizi hmm?

Chimene chikufunika apapa tiyeni tigawaneni akuluakulu dziko ili tiyeni tigawaneni. Alomwe they must go ku south kwawo ndi vitsiru kwambiri. You can see mmene akuzunzira anthu mmene azunzira anthu ku ku ku kujeni amene ali kundende amene adagwira awo. Eh? Inu atchalichi mwangokhala palibe chimene mukuchita mwangokhala mungosuzumira. zimene zibwere zikupezani munomu inu mudzakhalanso mukuthawa munomu because ife titafuna zimene zizi we can act mwamva you think we cannot act on this we are going to act and mukhala nkhondo munomu just very soon muno mukhala nkhondo munomu achisale zimene muchita izizo achisale na mukhitho inuyo muthawa posedwa pompanopa you are very stupid very stupid people muthawa pompanopa stupid
Kale ena a mcp akumanena kuti za anyamata a zikwanje zilibe ma umboni zonena kuti anthuwa ndi omwe ankapanga chipongwe anthu. Ma umboni alipo, ma videos alipo, ma camera anajambula china chilichonse. Tingoonetsa umboni pang'ono.

Mabwerera Mauwa. vile tikisanga wanaweka Mbwezo. timpati pangapunza amene Anthu ake ndawina ali Madrid. da mcp ena akumanena kuti palibe maumboni a anyamata azikwanje maumboni alipo anthu anasungira and mavideos alipo osa makamera abwino china chilichonse chilipo chikaperekedwa kukhoti kuja zigawenga zimene zisatuluke ku ndende zikayankhe milandu ma videos alipo maumboni alipo anasungidwa. Tonse. Yafika mpakana kumudzi kuti. Mwezi wopita ku Malawi imene. Neba chimsekese.
Chimsekese chake si chachikulu ayi. Ni aka kamtengo aka.

azayamba kutenga mezi ija kumaka- kumakaponya mu nyanja eh? kulibe uyo azagulisa munthu mezi kumadyesa nsomba kumadyetsa nsomba izichuluke ayi tikuzoima pampa amalawi chimanga chomwe analonjeza peter wamutharika kuti chikubwera kuchokera ku zambia chija ndi chimenecho konzekerani tikonzekere kunena kuti amalawi tikhala ndi thandizo osati boma la Malawi Congress Party lolimbikitsa anyamata azikwanje kumaphana amalawi tokhatokha sizoona.
tapeza maina a anthu okwana 12 10 ndi awiri eti chichewa chake chimenecho khumi ndi awiri eya sorry khumi ndi awiri amene akhala behind anthu owo they are rwandizi

talembera apolisi malawi human rights commission including our embassies foreign affairs ministry kuphatikizapo united nations kuti tikupempha boma la malawi la dpp poti layamba bwino kuti likufuna chilungamo chibwere poyera anthu amenewanso 12 wa afufuzidwe kuti kodi makhalidwe awo amuno ndi ovomerezeka ndipo akukhala bwanji ndipo kodi nkhani zizi za violence chifukwa anazitengera kuti ku dziko lakwawo kuti kuti zinthu ziyende mukuyenera kugwiritsa ntchito zikwanje anthu awawa afufuzidwe ngati ndosalakwa palibe umboni well asiyidwe koma tapereka information ina iliyonse kumene akukhala mabizinesi awo mayina awo musabata ikubwerayo poti apapa tikusiya kuti tapereka kuboma M'sabata ikubwerayi tizabweranso kufotokozera Amalawi ngati boma silichitapo kanthu chifukwa anthuwo ndithu ndi network yamphamvu yonena kuti eh, nkhani ndi khobidi amapereka kuti nkhani yawo isapite patali amapereka ndalama ndiye ngati angafune kuti akhomerere kuti zisaoneke ifeyo tikunena kuti sitilola kuti zimenezi zichitike chifukwa tisamakhale kuti amalawi tokhatokha tikukhapana chifukwa cha munthu wina wake amene wabwera nkunena kuti muyuze strategy iyi a opposition samapanga chakuti chakuti kapena aboma samapanga chakuti chakuti zikapatana malawi ife nkhondo malawi muno sitikuyifuna nde wina wakunja asabwere kutipangisa nkhondo pa zinthu zimene timatha kukambirana kuzera muzisankho owina amapita oluza amabwera tizapanganso zisankho zina after 5 years nde tisayendere violence ngati njira imodzi yofuna kuti tipeze zofuna zathu nde anthu amenewa tiyenera kuti afufuzidwe ndipo chilungamo chioneke